ndị be anyị ndewo nụ abịakwana m ọzọ tata ka mụ na unu nọlie ọ adịla onye enu mma ọ adịla onye ana mma wee na-asị nke onye chiri ya zelụ ibe m ji maka ya bịa tata maka okwu a ndị ọzọ na-ekwu mba na ọzọ na-ekwu na ndị Igbo abụkọ ego n'anya anyị ji wee dị very brutal n'ịchụ ego anyị ejiri ebe onwe anyị n'anya na-abụrụ enwere ihe anyị ji human being kpọrọ na-abụrụ ego na anyị na-achụ ego ya nọchi anyị gbufie isi ọkwa ịghọtago anaba akọ n'enu na-akọ n'ana as if na ba nwa na onwe ba abụrụ ego n'anya ọkwa ịghọtago as if na ba amara ibe bụ ego m wee na-asị ka m bịa ka m kọwapụtalụ ba ndị amara ama ndị be anyị ba convince go ndị igbo ma my brothers bụ ndị igbo ma my sisters bụ ndị igbo ba convince go ọ ndị amụ n'ezi ma ndị nne na nna ba akọwarala ibe ibu ego ibe eji ekwu na anyị bụrụ ego n'anya ịghọtago first of all ana m asị abịasị jụọ ndị bi obodo oyibo ma ndị bi mba ụwa ndị ọzọ ma enwere enwere ebe ndị ọcha na-aga apụta ba na-aghagbu ego na street nke a wee bụrụ owu ajụjụ nke ajụjụ nke ọzọ abụrụ da na onwere ebe ebe a ga-apụta anara a na-emismanage ego onwere ibe eji ego kpọrọ particularly ndị obodo oyibo ndị Europe ma ndị America ma a na-eme like that nke a wee bụrụ nke abụọ ajụjụ nke ịtọ wee bụrụ onwere mba n'ọzọ na ndị ojii na-eme ka ndị Igbo n'ibe gbasara ego mba maka ibe ba ejiri eme like that na ọ sọ ndị Igbo bụ ndị ghọta the value of money onye ma value of thing ya ama na-eji ọfụma onye amara value ara ama na-eji ya and nke dị ka ibia wụkwala na na ndị Igbo na-atala ego abụbụ we suffer for money so anything ịtala abụbụ ị yara eji ewe egwu egwu ọkwa ịghọtago anyị adịrọ ka mba na ọzọ bụ a na-ayọ nye m oge ọbụla nye m oge ọbụla nye m anyị anara ayọ like that ndị igbo bụ ndị ya eji eji isi ekpe ekwele ewele eze sorry awa ekpe ekwele ịghọtago so n'ọnya nwa these are the factors mere o ji wee dị ka ndị igbo abụkọ ego n'anya no anyị anyị emere ibe ba da ekwutie na ibe aka a na-ekwu m na ọ sọ ndị Igbo ma the real value of money because ị ma the value of something i maintain ye ị yara ekwe ka o mebinere besides that iwe ebe onye Igbo lile ego egwu ya atụ onye ọzọ onye aghọtara ndị Igbo ọkwa ịghọtago anyị na-eme enjoy ego ọkwa ịghọtago otu chineke si wee gọzie anyị ọnya mere eji aga apụta da na ebe na mba na ọzọ iwu onye igbo ka ọ lụrụ ụlọ bisegherie arụ anyị anara ama na-eji anyị anara ezo ezo ebe anyị anọ na ebe onye igbo anọ na ọ nara ezo ezo and ọnya nwa mere eji achụ eji achụ ya bụ ego maka ego ga-enye gị ezi o so n'ibe ga-enye gị ezigbo ndụ ị chọ ibi ego and ndị Igbo ghọtara ya right from time ọnya nwa merie ba ji were achụ ego because na amaka ọdọbụkwa ego ịmara mma ịmara mma iwe sọkwara ya bụrụ ị needile ego ịghọtago for the fact na anyị anọrọ nda a na-ayọ society anyị anọrọ nda e, e, a na-eso ofu onye ịghọkwetago ọnya nwa merie every Igbo man chọọ ịdị independent every Igbo man chọọ ịchụta nke ka o wee bie ụdị ndụ ọ chọrọ ibi ọnya nwa merie o nwere ibe ọzọ na ibe data ibe na a na-ekwu na anyị awụka ego n'anya no suppose ịbụ na anyị bụ value of money anyị ma value of money just like otu ndị ọcha si wee mara ya onye ọcha gị na ya na-emekọ ibe o nwere nete ka kọbọ ya dapụ ya n'aka o nwere ibe sọkwa gị na nwa ọghara enye gị ị na-ayọ ya anya nye gị ọghara nwere nete ka o meele gị ya even igonye gị nri wu nsogbu ọkwetago mana ị ya-ahụkwana onye igbo onye igbo na-enye na-adashi ego ị ya-ahụ onye igbo onye igbo na-egonye mmadụ nri helpụọ mmadụ ịghọtago ee ọnya nwa merie ebe anyị na ndị ọcha yi wu na anyị ma value of money ịghọtago and that is why eji aga iwu ebe onye igbo bi ị na-anya around ebe onye igbo a nọ na ma n'ezi ma onye nọ n'ezi ma onye nọ n'ụlọ ị ya-awụ iwe dị iche ị ya-awụ na ọ na-ahazi ndụ ya ị ya-awụ na ọ na-eku ume ndụ ebe ọ nọ because na ọ chụtago na ọ na-achụ ego ọ ma the value of money ma na-euse ya ọfụma ọnya ka m ji wee sị ka m bịa tinye ọnụ na nya bụ okwu kọwapụtara ndị amara ka ba wee mara kọwapụtara ndị dị confused ka ba wee mara na the real thing that mean bụ na igbo ma the value of money not that igbo love money ọkwetago ọ bụrụ ajọ ibe na igbo love money mana the simplest and friendly way mmadụ suppose ikwu ya bụ na igbo igbo ma the value of money ọ kakwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye nweta ozi a nya tụsaa ọkwetago na ekele ọlụ eke onye agwalụ kwe agwakwu ya ọzọ biko si na-etinyela anyị aka n'ihe a na-eme na-alike na-efollow na-eshare ka anyị wee nwee ike na-eweta more content like this mgbe ọ ga-adị na next video